sangalala ziliko liti weekend imeneyi zabwino malingana ndi nthawi captain emmanuel mmaliro ndipumulepo pano ndiweruke koma tionane loweruka ku bingu stadium ku lilongwe ndikumane kumeneko sapoti ine zovala zanga ndakonza kale ndazipentapenta kale kuno bwino ndizavala zimene zikukadziwa pa tsiku limenelo

that you sent me to preach your gospel kuti mwanditumiza kuti ndilalikire uthenga wanu to your people. kwa anthu anu May you open their heart mutsekule mitima yawo to profit them with this gospel. kuti apindule ndi uthengawu And may you give them wisdom ndipo mwapatse nzeru and understanding. ndi mtima wakumva In Jesus' name, mu dzina la yesu khristu amen.
amen

Because many people think chifukwa anthu ambiri amaganiza kuti that they will go to heaven akapita kumwamba because they are baptized chifukwa anabatizidwa or pray every day kapena kupemphera tsiku lina lilonse or go to church kupita ku chalichi or repent of their sins kapena kulapa machimo yawo or obey all of God's commandments. kapena kusunga malamulo onse a mulungu But these things won't take you to koma heaven. zinthu izi sizikakutengerani kumwamba

Verse 8. But the fearful, koma amantha and unbelieving, osakhulupirira and the abominable, oyipa mtima and murderers, akupha anzawo and whoremongers, adama and sorcerers, amatsenga and idolaters, olambira mafano and all liars ndi onse onama shall have their part akakhala ndi gawo lawo in the lake which burns with fire mu nyanja imene ikayaka ndi moto and brimstone, ndi sulfure which is the second death.
imene ndi imfa yachiwiri You may not be a murderer, mwina mutheka kuti simunaphepo or a sorcerer, kapena kupangapo za matsenga we've all lied before. koma tonsefe tinanamapo mbuyomu For all have sinned, pakuti onse anachimwa and the wages of sin is death. ndiye mphotho yake ya uchimo ndi imfa So all of us would go to hell ndiye tonsefe tikapita kugahena chifukwa tinanamapo if we got the punishment we deserve. popeza nchilango chimene tiyenera kulandira But God does not want us to go to hell, koma mulungu safuna ife tikapite ku gahena but He has to punish sin. koma akuyenera kulanga tsopano uchimo So He sent Jesus Christ. nchifukwa chake anatumiza yesu khristu Jesus is God yesu khristu ndi mulungu who became a man, amene anakhala munthu died on the cross, kufa pa mtanda paja was buried, anayikidwa and rose from the dead. ndi kuukanso kwa akufa In Acts 2.31, ku machitidwe chapter 2 verse 31 speaking of the resurrection of Christ, kukambanso zakuuka kwa yesu khristu it says his soul was not left in hell. akunena kuti mzimu wake sunakhale kugahena But Jesus did no sin, koma yesu khristu sanapange uchimo uliwonse so he doesn't deserve to go to hell. iye sankayenera kupita kugahena But he bare our sin koma anatenga uchimo wathu in his own body, kuyika pa thupi lake died on the cross, kufa pa mtanda paja buried, kuyikidwa rose again.
ndi kuukanso So Jesus went to hell So, yesu khristu anapita ku gahena to pay for our sins, kukalipira uchimo wathu to go to hell instead of us. kutipitira ku gahena m'malo mwa All we ifeyo must do is fully trust that. chimene muyenera kuchita nkukhulupirira zimenezi basi That Jesus went to hell in your place kuti yesu anapita kale ku gahena m'malo mwathu in order for you to go to heaven. m'malo mwa ifeyo kuti tipite kumwamba Acts chapter 16, machitidwe 16 30 to 31.
vesi 30 31 What must I do to be saved? ndingapange chani kuti ndipulumuke And they said, ndipo ananena kuti Believe on the Lord Jesus Christ, khulupirirani mwa yesu khristu and thou shalt be saved. ndipo udzapulumutsidwa Do you understand what the Bible's saying? mwamvetsetsa zimene baibulo likufotokoza It doesn't say stop lying to go to heaven. silikunena kuti musiye kunama kuti mukapite kumwamba It doesn't say don't steal to go to heaven. silikunena kuti musiye kuba kuti mukapite kumwamba It doesn't even say confess your sins to go to heaven. silikunenanso kuti mulape machimo anu kuti mukapite kumwamba It says to believe on Jesus. likunena kuti mukhulupirire mwa yesu khristu It means to trust or rely on him. kutanthauza kuti mungokhulupirira iye yekhayo basi Believe that he died, mukhulupirire kuti anafa buried, kuyikidwa and rose again for you.
ndi kuukanso kamba ka inuyo ndi ine If you believe that, ngati mukhulupirira zimenezi

kudzera mchikhulupiriro and that not of yourselves, sikuti nzaife tokha it is the gift of God, koma ndi mphatso ya mulungu not of works, si za ntchito lest any man should boast. zimene munthu wina atha kudzitukumula nazo The Bible says in Jonah chapter 3, ikunena kuti ku yona chapter 3 God saw their works, mulungu anaona ntchito zawo that they turned from their wicked way. kuti anasintha ntchito zawo za uchimo Turning from your sins kusiya uchimo wanu is work, ndi ntchito but faith is not of works. chikhulupiriro si cha zintchito Just believing on Jesus takes you to heaven. mungokhulupirira mwa yesu khristu kuti akutengereni kumwamba The Bible says in the same verse, imanenanso kuti mu vesi yomweyo and God repented mulungu anasintha of the evil that he said he would do unto them, za choyipa chimene ankafuna kuwachitira anthuwo and did it not. ndipo sanachite But God cannot sin. tsono mulungu sangachimwe In him is no darkness. mwa iye mulibe mdima In him is no darkness. mwa iye mulibe mdima So repent

saying unto the people kunena kwa anthu that they should believe kuti anthu akhulupirire on him which should come kwa iye amene akubwera pambuyo pake after him, pambuyo pa iyeyo that is on Christ Jesus, amatanthauza yesu khristu to believe on Jesus, kukhulupirira mwa yesu khristu and to repent ndi kusintha are the same mchimodzimodzi in that context. mu uthengawu Whosoever believes in Jesus aliyense amene akhulupirira mwa yesu khristu should not perish, sadzaonongeka but have everlasting life. koma kukhala nawo moyo wosatha By the deeds of the law, koma pa zintchito za chilamulo there shall no flesh be justified. palibe thupi limene lidzaoneka lolungama Therefore we conclude ndipo potero timaliza kuti that a man is justified by faith munthu ayeretsedwa mchikhulupiriro without the deeds of the law. osatengera zintchito za chilamulo Romans 6.23 aroma 6 verse 23 For the wages of sin is death, pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa but the gift of God koma mphatso ya mulungu is eternal life ndi moyo wosatha through Jesus Christ our Lord. kudzera mwa yesu khristu mbuye wathu Can I give you a gift?
nditakupatsani mphatso Do you have to pay money for it? kuti mundipatse ndalama That's not a gift.

I lied to you.
ndakunamizani God cannot take the gift back from you. mulungu sangakulandeninso mphatso yanu The gift is eternal life. mphatso imeneyi ndi moyo wosatha That means it lasts forever. kusonyeza kuti idzakhala muyaya It'll never end.
sidzathanso So if God gives you eternal life, ngati mulungu akupatsani moyo wosatha and you dis- and you disobey His commandments, nde simunamvere malamulo ake like, for example, you lie, mwachitsanzo mwina mwanama steal, mwina mwaba commit murder, kupha munthu or suicide, kapena kudzimangirira you still have eternal life muli ndi moyo wosatha m'manja mwanu because you believed on Jesus. chifukwa munakhulupirira mwa yesu khristu You go to heaven. mukapita ndithu kumwamba We are all the children of God tonsefe ndi ana a mulungu by faith in Christ Jesus. pokhala ndi chikhulupiriro mwa yesu khristu When your children disobey you, pamene mwana wanu sanakumvereni you punish them.
mmamulanga But the punishment on this earth koma chilango chake pa dziko lomwe lapansi pompano

shall be called great in the kingdom of heaven. akatchedwa wamkulu mu ufumu wa mulungu So both of these are going to heaven. mwaona onsewa koma akupita kumwamba The man who disobeyed the commandments mmodzi amene amaphwanya malamulo a mulungu is in heaven, ali kumwamba but made least.
koma wachepetsedwa The man who obeyed koma amene anamvera malamulo a mulungu kusunga is also in heaven, alinso kumwamba but is made great.
koma wakhalitsidwa wamkulu Because they both believed on Jesus. kwa onsewa anakhulupirira mwa yesu khristu The parable of the prodigal son. pali fanizo la mwana wosochera A father had two sons, panali bambo anali ndi ana awiri the one obedient mwana wina womvera and worked in the field, amagwira ntchito m'munda the other disobedient winayo anali wosamvera and wasted money in the city. anakaononga chuma chake ku mzinda wina The one that wasted his money amene anaononga chuma chake ku mzinda winayo returned to his father. anabwera kwa bambo ake His father gave him a ring ndiye bambo ake anampatsa mphete and a robe ndi chovala chabwino and a feast.
ndi phwando So in the same way, chimodzimodzinso if you're a child of God ngati ndinu mwana wa mulungu lero lino and you forsake all God's commandments, ndiye kutsogolo kuphwanya malamulo a mulungu

Once you're saved, pamene mwapulumutsidwa you're in Jesus' hand, muli m'manja mwa yesu khristu and no one can take you out of his hand. ndiye palibe amene angakuchotseni m'manja mwake He is greater than all. ndi wamphamvu kuposa wina aliyense In the same way, chimodzimodzinso when you hold a child's hand pamene mwagwira mwana wanu m'manja mwanu and they let go, ndi afuna kuti achoke m'manja mwanu they cannot get out sangakuchokeni m'manja mwanu because you're stronger than them. ndipo ndinu wamphamvu kuposa mwana wanuyo We are kept by the power of God ife tasungidwa m'mphamvu ya mulungu unto salvation.
kupita ku chipulumutso John 11, 25. yohane 11 verse 25 Jesus said unto her, yesu khristu ananena kuti I am the resurrection, ndine kuuka the life, ndi moyo and he that believeth in me, amene akhulupirira ine though he were dead, olo atamwalira yet shall he live.
adzakhala ndi moyo And whosoever ndipo aliyense liveth amene akhala and believeth in me nakhulupirira ine shall never die.
sadzafa konse John chapter 6, Yohane chapter 6 Verse 37. verse 37 All that the Father giveth me onse amene bambo anga wapatsa ine shall come to me, abwera kwa ine and he that cometh to me ndi iye amene abwera kwa ine I will no wise cast out. sindidzamtaya konse kunja For I came down from heaven, pakuti ndinachoka kumwamba not to do mine own will, osati kudzamanga chifuniro but changa the will of him that sent koma me.
cholinga cha iye amene anandituma ine And this is the Father's will, ndezi ncholinga cha bambo wanga that of all which he has given me, kuti onse amene andipatsa ine I should lose nothing, ndisataye olo kamodzi but raise it up again at the last koma day. ndidzamuukitse kwa akufa pa tsiku lomaliza He that believeth in Jesus amene akhulupirira mwa yesu khristu hath everlasting life.
ali ndi moyo wosatha So if you understand these things, tsopano ngati mwapeza izi that we're saved by faith alone. kuti tapulumutsidwa ndi chikhulupiriro chokha basi It's a free gift of God ndi mphatso ya ulere ya mulungu that He paid for, not you. imene anatilipirira ifeyo And if you believe ngati mwakhulupirira that once you're saved, ngati mwapulumutsidwa you're always saved, ngati mwapulumutsidwa basi then I'd like to pray with you. ndiye ndipemphere nanu tsopano Now that you know it's eternal life, tsopano kuti mwazindikira mphatso ya moyo wosatha you can receive it. mutha kulandira tsopano mukafunsa That if thou shalt confess with thy ngati mouth muvomereza ndi pakamwa panu the Lord Jesus, kuvomereza yesu khristu and shalt believe in thine heart mukhulupirira ndi mtima wanu that God hath raised him from the kuti dead, mulungu anamuukitsa kwa akufa thou shalt be saved.
mudzapulumutsidwa For with the heart man believeth pakuti ndi mtima munthu akhulupirira unto righteousness, zimaloza kuchiyero and with the mouth akavomereza ndi pakamwa confession is made koma kuvomereza kumapangidwa unto salvation. kuloza ku chipulumutso For whosoever pakuti yense shall call upon the name of the Lord amene adzayitana pa dzina la ambuye shall be saved.
adzapulumutsidwa That means to ask God for that gift. kutanthauza kuti tifunse za mphatso imeneyi But you have to ask in faith, pamene mukufunsa mchikhulupiriro believing it's a gift mukhulupirire kuti ndi mphatso that lasts forever.
imene idzakhala ndinu mpaka na muyaya The man who doesn't ask in faith, amene safunsa mchikhulupiriro let not that man munthu amene ayenera kuti adziwe kuti that he shall receive anything of the Lord. sangalandire china chilichonse kwa mulungu If you want to believe these things, ngati mwakhulupirira zinthu zonsezi tsopano then you should pray right now, muyenera kuti tipempherane tsopano asking God for the gift. kumufunsa mulungu kuti atipatse mphatso imeneyi ya moyo wosatha So bow your head tsono tipemphere and repeat after this. ndipo munditsatire Dear Jesus, ambuye yesu I know that I'm a sinner. ndikudziwa ndine munthu wochimwa I know I deserve to go to ndipo hell. ndikudziwa kuti ndayenera kupita ku gehena ndithu But please save me koma chonde ndipulumutseni and give me the gift ndi kundipatsa mphatso of eternal life. ya moyo wosatha I'm only trusting ndikukhulupirira in your death, kuti munafa burial, kuyikidwa and resurrection ndi kuukanso to take me to heaven.
kuti munditengere kumwamba Thank you.
zikomo In Jesus' name, mu dzina la yesu khristu amen. amen Ma? Yes.
Anne? Yes. John?